moni kulikonse kumene mukutitsatira pulogalamu yathu ya zikutheka dzina langa ndi emmanuel thuwala ndili kuno ku nkopola Kuno m'boma la Mangochi kuno, anzathu a Green Belt Authority ali ndi farm imene akuyang'anira kuno ku Nkopola imene akuyendetsa pamodzi ndi alimi akuno ah, kuno ku Mangochi ndi ma hectares ambiri amene akugwiritsa ntchito koma akuchita zimenezi pansi pa mphamvu ya kutsirira kapena kuti irrigation Ndiye lero ndili ndi mkulu wa bungwe limeneli uh, amenewa ndi Mr Eric Chidzungu amene ndifuna ndiyende nawo uh, tikukamba pano kuno ku Mangochi kuno ku Nkopola uh, Green Belt Authority scheme muli chimanga chimene chili ma phases angapo andifotokozere kuti chili ma phases a mtundu wanji komanso kuti nkhani ya irrigation kodi ikuthekadi musandisiye ndekha mommuno pulogalamu yathu ya zikutheka konkuno ku mbc monga ndakamba muja kuti uh, ndili muno ku nkopola green belt authority kuti timatero achidzungu ndicha ndi nkopola green belt authority kapena nchani titengere kwambiri a eni ake masiku ano amafuna kutchedwa kuti Mlambe. Aha.
Eh. Chifukwa chani kuti ukhale Mlambe? Kapena kuli milambe yambiri? Eh, kuli milambe yambiri komabe mwina kanthawi kena poti a president awuwa amakhala konkuno. Yeah. mukawapeza akuuzeni chifukwa mwina ine ndi ndisemphetsa pang'ono eya ndakuyamikani mr chidzungu amenewo ceo wa green belt authority komanso ndili ndi mmodzi mwa production manager mukutero mchiyankhulo chake production officer, Officer, yes, yes, um, yes, eh. inu mr ndani panja ine ndi gideon zumani mr zumani ndi amene mukugwira ntchito limodzi ndi anthu amene ali kunowa eh, kwambiri kwake munandiuza kuti chimanga chimenechi ndisanapite kwa Mr. ah, Chidzungu chili ma phases angapo munati 4 phases ngati si 3 phases chili mulingo wa mtundu wanji chabwino uh, zikomo kwambiri monga mmene ndinakufotokozera koyambirira kuja chimangachi tinayamba kudzala pa 15 july So kuchoka pa 15 July takhala tikudzala mosiyana siyana potengera ndi mmene tikukonzera scheme yathu. Monga mmene mafikira kuno, scheme iyi tikuyikhonza kumene. So timatengera kuti mbali imene a amaliza kukonza ma tertiary canals tiponyepo mbewu. Ndicholinga choti tipange cover malingana ndi njala imene ili ku Malawi kuno. Koma tinaona ngati chofunikira kwambiri kuti ife ngati a Green Belt pamene tikukonza scheme tilimeponso chakudya chimene tikhoza kupereka ku mtundu wa ku Malawi komanso kuno ku Mlambe alimi amene azungulira kuno so mukaona koyambilira kuja chimanga chimene adzala pa 15 july tachikolola Yeah, ndaona napita ku warehouse kwanu Eh, ndikuona kuti kuli kuli matumba mabagi- ndithu kuli mabagi matumba aja. ndithu Yeah. Ziku- zikutheka ndithu ndiye mukabwerera pang'ono muona kuti pali chimanga china chimene tachitchetcha chinasiyana ndi masiku 15 ndichoyambirira chija Mukayendanso pang'ono muona chimene chikadaoneka zoti chayamba kuuma koma chikadali ndi green chimene tikudikira kuti kumapeto a mwezi uno wa December tikolola. Pano pamene tafikira pano muona kuti mbali iyi tili ndi chimanga china. Chimenechi ndi SC719 cha Njovu. Chimenechi chimatenga masiku 155 kuti chifike pa physiological maturity. Ndiye muona kuti tinasankha mbewu imeneyi chifukwa chonena kuti tayamba ndi irrigation pamene amamalizira kuti mbewu iyi amaliza kukonza scheme, phase 1, block 1. Tinasankha mbewu yonena kuti itidutsitsa mu dzinja, sitiwononga malingana ndi pano tikukamba nkhani za aflatoxin. Ndiye tinaona kuti tikhale ndi mbewu imene yoti tikayikolola, tidzayikolola pamene alimi anzathu amene atizungulira kuno, amene azungulira minda inayi azidzakololanso. Ndiye iyiyi imene mukuyiona apayi ndi ndi phase yomalizira imene tadzala kuno. So, tili ndi imene takolola. imene tikukolola, imene yauma ndi imene ili ya green mundamu kupanga ma phase 4 aja munafotokoza aja. Wow, ndathokoza Mr Chizungu tifuna timve nkhani imeneyi lero yeah. Ndipita kwa a president a WUA nthawi ina koma tatifotokozereni yeah. Masomphenya a Green Belt Authority yes. Ndotani komanso mukamaona kodi zinthuzo zikutheka? Masomphenya a Green Belt Authority ife tinkaisa kuti ndi mizimbe tu basi ndi zina Iyayi, zotero iyayi. Um, kunena mwatchutchutchu uh, ndikunena kuti poyamba tithandize kwambiri ku chakudya mdziko muno makamaka ku nkhokwe za dziko chifukwa mapulogalamu ena monga mudziwa boma mmene limakonzera kapena kuperekera limathandiza kwambiri pa nyumba kapena pa household level komano tikatengera ndi mandate yathu imene anatipatsa ku parliament timayang'ana kwambiri dziko ndi chifukwa chake timaona kuti tikalima chakudya masomphenya athu ndi onena kuti tizikapereka ku nkhokwe zija makamaka bungwe anzathu aja timati NFRA.
Amakapereka kapena amakagula? Amakagula chifukwa nanga munthu kuti mulime nanga ngati zingochitika mwaulere ndiye to recover ma costs aja chifukwa ndalama zimachokera ku boma komweko ndiye boma lija lapereka ndalama kunena kuti tilime, Ndiye chimanga chija kuli bwinonso chipite ku boma komwe kuja, ndiye zonse zimayenda mu ndondomeko yake mmene kumayenera kukhalira koma cholinga ndi chonena kuti ku nkhokwe zija za boma mukumbukira zili ku Lilongwe, ku Mzuzu, ku Mangochi kunoko, ku Luchenza, nkhokwe zimene zija zimayenera kuti kulowe chimanga. ndiye tikayerekeza alimi mmene amapangira at household level pa ndondomeko zina kaya za Admarc, NFRA amapeza koma ifeyo ngati a Green Belt ndi game changer timafuna kuti tiwonjezerenso chifukwa chimanga chikumakhala pangolin masiku ano chosowa kwambiri ndiye ndichonena kuti. Tiziyesetsa ndithu kuti tilime chambiri kuti boma likakhala ndi chimanga chija zimathandiza kuti anthu asavutike ndi njala komanso zimathandiza munditsimikizire kuti mwina mitengo ya zinthu itsike makamaka chimanga chija chikamapezeka ndiye kuti chitsikanso ndiye masomphenya athu apart from nzimbe zimene munaona zija. Komanso, mwina mophera mphongo tikunena kuti mbewu ina iliyonse imene ili pangolini chifukwa mmene tikunena ya chimanga, nzimbe, shuga akavuta mwaona mmene zimakhalira eeh, ndi chifukwa chakenso aah tikamapita m'mashopumu kale lija umanena kuti kukagula tomato oti mwe mwa mwachita import from Zimbabwe mwachitsanzo ndiye zimakhala kuti ah zimenezi zikukhala bwanji koma pamene pano quality tomato ah ndi ujeni zina za ku dimba zija zimene timalima ku Lilongwe kuja ku airport timalima ku airport panopo mukapita mma supermarket akuluakulu aku Malawi kaya ndi Chipiku Yeah. kaya ndi Shoprite eh, kaya ndi Sana mukazipeza. zochokera ku munda wathu uja uli ku airport ku Lilong ku ku Kamuzu International Airport komanso ku Karonga kuja munaona kapena mukaone factory uh, ya mpunga onena kuti tikakonza bwinobwino mu chigayo muja ukhoza kugulitsidwa ngakhale kunja Tifuna ndiyende nawo achidzungu ah, pepani lero ndikupesani pa dzuwa Yeah. tifuna ndiyende Ndechedwa munda yathu. munda mu- munda iwiri ndamva kuti mwakolola kuno ku ku mlambe takolola ndiye cholinga chathu sitifuna kuti tingolima mongolima mwa, mwa zipitire pa chitsanzo e, zipitire pa chitsanzo zinthu zija zioneke kuti uh, zikugwiradi ntchito okay. e, Okay. Uh, ndiku- ndipo panonso ndili ndi president wa uwa kuno ku mang- ah, kuno ku mlambe paja dzina lija ndani a president ndine philip nkwera ndi mbiri yake ya malowa ano njotani tikupita tifuna tikafike malo ena amene taona kuti akuti mwakolola njotani mbiri ya malo ngatiwa achikulire kuti ndikufotokozereni za mbiri ya malo ano iyi ndi yayitali zedi Komano chosangalatsa nchoti kuchokera mu nthawi imene chitukuko chimenechi tinachilandira kuno ah, munali cha mma 2002 komano kuona ntchito zimene zinagwirika mbuyo monsemu sitimakolola sitimapeza sitimakhala ndi mbewu ngati mmene tikuzionera panopa ayi Koma kubwera kwa mgwirizano umenewu ndi a GBA, a Green Belt, mothandizidwa ndi project ya Mega Farm, ikuonetsa kuti ili ndi mayankho kuno ku Mangochi kwa TA Mponda. Ndathokoza. Mr. Chidzungu, ah, anakambapo a President kuti ndi farm imene ndi Mega Farm. Mega Farm. komano its been managed ndi anthu amene ali ali kuno aine ake amene ndizogwirizana bwanji pa- mukuti ndi farm ya mega farm ndi inu ya green belt yes at the same time unena kuti mu- alimi ndi amene akugwira ndi- ndi- ndinkayesa kuti ndipeza mathirakitala akutipula ehe ndipezamo inu nonse nokha antchito anu mwabweretsa kuno chabwino chifukwa chani so mukulolanso kuti anthu amene ali ozungulira malo ano akhalenso mbali imodzi ya production. Osati funso likadakhala chifukwa chani iwo akutilola tibwere.
Kuti Chifu- ikhale vice versa. Eh, achifukwa- Muyambe langali kaye.
chifukwa- Muyambe langali la Mr.
Chidzungu. malowa ndi awo Ah, malowa ndi awo and ndi akulu ah, kupita 2000 hectare komano zaka zambuyomu uh, boma linapeza ndalama ku bungwe timati badea musanapitirira afengi funso limene ndafunsa lijadi mwandithandiza malowa sikuti ndi aboma yayi malowa ngawo malowa ngawo koma boma linathandiza kuti likonze scheme okay. ya nkopola imene panopo tikuti mlambe, mlambe. Chifukwa chonena kuti ntchito ya boma ndi kuthandiza anthu kuti achoke ulimi ongolima chilimelime koma afike ndithu wa mega farm ndiye uh, tinene kuti boma lakonzera likuwakonzera munda uwu kuti ukhale mega farm uh, chifukwa boma silingalime palokha iyayi liyenera kulima ndi aeni akewa ndi, ndi mgwirizano tinachita kusayinirana ndithu kwa zaka uh, tingati sikisi tinakhala chaka choyamba tinasayinirana chaka chimodzi pano tinasayinanso zaka 5 mgwirizano wathu watha ndithu zaka ziwiri tikugwira limodzi Mutha kuona kunena kuti boma ndi anthu ake akhoza kuchita zinthu zothekera mega farm ndithu. Ndinkaesa kuti ndikamati mega farm ndiye kuti ndi ya mzungu kapena ndi ya munthu mmodzi wagula ma ali ndi ma hectares ambiri. So small people, small, smallholder farmers can also Kwambiri. turn into a mega farm. Kwambiri kwambiri chifukwa ndi zimene boma limafuna kuti anthu apindule ah, ndi ulimi. oti minda ija mukuikonza chifukwa akuuzani a president akuno kuti kuli alimi ambiri amene minda yawo anaphatikiza nkupanga 800 hectare imene ili skimu panopa imene tikuikonza bwinobwino. Panopo tachita target 200 hectare. ndija timakuuzani kuti uh, 50 hectare ndi imene tayamba kudzala kuti tione kuti zizikhala bwanji yeah, yeah. chifukwa original scheme inapangidwa ngati kuti izipanga kwambiri za mpunga koma aeni akana kuti ya chimanga first okay. ndiye tikutsatira zimenezozo bwinobwino tsono a president mwina wina atha kufuna kuti ah, ine sindifuna ndilime chimanga ndifuna ndilimepo mbewu ina zimakhala bwanji nanga si mundawo ngwake munthuyo ana plotiyo njake pali mgwirizano wa Ah, ndi, ndi, ndi zoona kuti mundawo ndi wake Ndi komano mwina- pamene anasonkha minda ija kukhala pamodzi kupanga bungwe la mlambe water users association ndiye kuti ena onse a- mlambe uyi- mlambe ija ili ngati ambulera alimi onse amene 2000 adzakhala kuti ta- taayika mmene mu project yatha adzakhala akutsatira malangizo ndi ndondomeko imene mlambeyo ikufuna koma osati mlimi payekha payekha ayi koma ngati gulu. Titha kuonjezeraponso kunena kuti ngati Green Belt pamene timathandiza ndi lease certificates monga afotokozera a President tinapanga lease malowa Now ngati tikubwera ku Mega Farm timakamba nkhani ya value chain development. Now ngati tikupanga value chain development panopa tikuyang'ana mbewu zimene zimabweretsa ndalama zochuluka. Now alimi ngati asonkhanitsa 800 hectares mwachitsanzo akulima maize seed so ungafune ukalima chimanga chokudya kuti ukagulitse 850 pa kilo pamene ngati scheme malamulo a scheme akunena kuti tilime mbewu tikagulitse ngati mbewu pa mtengo wa 2000 kapena 3000 pa kilo so monga afotokozera muja mulimi akaona kuti ndi kwabwino kuti ineyo malo anga aja ndigwiritse ntchito polima mbewu pa ulimi wa mthirirawu ndi cholinga chonena kuti nkagulise 3000 pa kilo then ndikatengepo 850 kwacha ndikagulire chimanga choti ndizidya chija so ndikungophera mphongo pa zimene anena President. Kumbukani ndi program ya zikutheka kuno ku MBC uh, ndipo ndili ndi akuluakulu amenewa ndi Mr. Eric Chidzungu mkulu wa uh, Green Belt Authority kuno Malawi CEO komanso ndili ndi akuluakulu ena otithandiza kukamba nkhani ya lero pano tili pa Mlambe Green Belt Authority scheme ili kumangochi uh, kunkopola kalekale ankachitcha kunkopola koma poti pano ati ndi Mlambe Mlambe Green Belt Authority scheme imene ili kuno ku Mangochi tifuna tiyendere malo ena timangopanga background chabe kuti tikaone pamene akuti anakolola chimanga ndi ma acres angati kapena ma hectares angati komanso kodi tsogolo lake likhala lotani msatisiye ndekha kuno ku MBC

Uh, tili mkatikati mwa programu yathu yazikutheka ndili ndi ceo wa green belt authority mr eric chidzungu amene ndabweretsanso munda muno ndikaona mr chidzungu ndikuona pano pali chimanga yes. chimanga chimenechi chandipatsa chidwi kwambiri ichi si cha mvula ichi ichi si cha mvula ndi chodzala ndithu nkuthirira ichi ndi cha mthirira chimenechi sikutinso mvula inagwera pangalande apa kuti ichi ichi madzi ndithu pansipa ochokera ku nyanja kuja ndikuyika mu ujeni mu paipi ndikudzathirapo. Tandiuze pamenepo ndikuva kuti kuno madzi ake sikuti ndi a ine ndikukekesa kuti ndi a solar kuti chifukwa kuno nkotentha Yeah.
ndi mumatenga pansi madzi ndikumapanga sprinkle Yes. zimakhala bwanji technology yakuno Yeah, technology imene tinachita uh, ndiyonena kuti solar ikhala supplementary Koma panopo timagwiritsa kaye magetsi kutenga kuja kunyanja ndiye kuli zimapampu zikuluzikulu mukaziona kumene kujako zikuluzikulu kwambiri ndiye timalowetsa mapaipi mukaonanso tili ndi damu kumtundaku tili ndi madamu awiri koma pano tikugwiritsa yoyamba chifukwa damu limene loyambalo uh, ndilo tikhoza kuthirira mahekta 400 yes linalonso mahekta 400 nchifukwa tikuti skimu ino ndi ya 800 hectares ndiye ndi chifukwa chake uh, mmene inavuta mvula chaka chatha ija tinakuti tiyesetse ndithu kuti skimuyi tichilimike tiyikonze and Chifukwa chonena kuti mvula inavuta tiyambeko a kuonetsa kuti kodi tikhoza kulima bwanji one, two komanso anthu apeze amene talimamo 30% apeze chimanga chawo komanso 70% tikapereke ku boma kuti bomanso nawonso a apezenso bwino kuti a azitha kuchita deal ndi ma effects a a njala.
so tili mkatikati mwa programu imene ya Zikutheka munakamba CEO kuti ndi mafezi anandiuza wa- one of the production officer kuti mafezi ake ndi angapo fezi ili pano anayi yes fezi ili panoyi ndimene mwakolola mukuunjika pamodzi tikhoza kuti tinayambira yoyamba phase 1 tinayambira kunoko nde tikujambula muno ndi mwezi wa december Mhm. koma ndikuona chimanga chouma chonchi ichi ndi chimene mwakolola icho chokolola eh from july kudzala kuja amanena kuja july august kudzala ndiye kuti ndi pamenepa zotsatira zake Yeah.
Mm, muja tanena kuti si- zisa- si- zisangokhala za papepala kapena zongokamba koma zizioneka kuti chimanga chija chinatsiriridwa yeah.

Ah, inenso ndatengapo changa eh? And- and eh, mu- mukamaona matenda amachulukirapo ndimaona ngati kuti chambiri cha icho nanga sikumakhala sto- ah, china fall armyworm nthawi zinazi zina Eh, eh, ah, chimanga cha dzi- cha chilimwe chimakhala chimatetezeka bwanji kwambi um, chimanga chamthirira ngati kuli tizilombo tosautsa kwambiri ndiye ndi fall armyworm mbozi yes zimazunguza kwambiri komano ifeyo ngati akatswiri pa zamalimidwe choyambirira tidasankha mbewu imene Yeah. yonena kuti imapirira ku matenda osiyanasiyana monga mukuonera tinadzala mbewu ya hybrid ya chifukwa chakenso timalimbikitsa alimi kuti asamadzale mbewu yobwereza pachizungu amati recycled seed chifukwa chokuti sikhala yopirira ku matenda komanso tili ndi mankhwala M'munda muno pa malamulo ake a agriculture Yeah. timazungulira masiku atatu aliwonse kuwerengetsera Yeah. chiwerengero cha mbozi Yeah. pakadera eh? kuti kodi leroli after 3 days tili ndi mbozi zochuluka bwanji pamalo kuti tifike pa threshold yoti tipopere mankhwala so monga mmene mwaoneranso chimanga cha green kuti mbozi kulibeko Yeah. pa masiku atatu onse tikazungulira timabwerano ndi mankhwala kudzapopera, kupatula biological control yosankha mbewu imene imapirira ku matenda osiyanasiyana, Yeah. timayuzanso chemical control imene timabweretsano mankhwala ophera mbozi.
Wow.
Ndithu ndithu.
ndiye akati kamalima nawo mudzuwa 30% imakhala yoti ife awuwa timayilandira kuwapatsa alimi athu 70 amatenga koma kupatula kuti awawa timagwira nawo ntchito kwambiri mudzuwa a Mumvulanso mudzinja tikakomana ndi vuto ngati kusowa ma fertilizer, ma input aja opita kumunda, akationa mavuto athuwo, madzi mwina mvula mumadziwa kuti simapanganika, iwowo amathandizirapo, amalowererapo pamenepo kutithandiza kuti ife titukuke pa nkhani ya ulimi kuti tipeze zochuluka. Chaka chatha anatigayira madzi. mudzuwa litatimenya kwambiri ndipo tinakolola mokwanira, anatipatsa mbewu ndi fetereza amene tinapatsa alimi athu kuno amene timagwira nawo ntchito kuno.
Tathokoza kwambiri. Ah, stage yomaliza tikaone pamene mukusolera chimanga. Yes.
Mwachinyamula bwinotu ah, CEO chimanga. Yeah.
kuchinyadira mulimi azidziwika ndi Ndi- ndi ntchito za manja ake. ntchito zake right Eh. right uh, ndimene mu- tifuna tipite uh, ku warehouse kumene chimanga chonsechi tangu- tangu- tangozumula apo ndi apo uh, koma tikachione kuti chimanga chimenechi chikusungidwa pati komanso kodi akuchisamala motani Ah, monga mmene mukuonera uwu ndi ulimi wa mthirira kumene zinthu zambiri timakhala kuti tikupanga control so ifeyo ngakhale tili ndi mavuto osiyanasiyana panchalena kuti skimu iyi tikuikonza kumene tili ndi mavuto monga kusiyana kwa level ya nthaka yathu zimene zapangisa kuti mwina nthawi zina madzi amativuta kuti ayende bwinobwino Ah, nchifukwa chakenso mwina tikupempha kuboma kuti itithandize ndalama zochuluka kuti tikonze scheme imeneyi koma ngakhale sinathe tangochitako mwina 0.05 ya scheme imeneyi komano monga muja takhala tikufotokoza mwachaje satafuna tayesetsabe apa kukolola kwathu titachita zoyezayeza malinga ndi chimanga chimene takolola ukochi tafika pa mlingo wa 3.5 tani pa hekita iliyonse. Ena amakakamira malo kuopa kuti tikapereka ka 1 acre kathuka atilanda, Green Belt Authority. mungalangizenji chifukwa ndiyesa kalimidwe kumene tikukhala tikulima mu zaka 40 50 zapitazi sikunatithandize ngati amalawi um, what has been your experience mungakambenji eh Pamakhaladi mavuto um, mwina kumene tinakumana ndi matchalenji kwambiri mudzakaonanso ndi ku Nkhata Bay timati kuLweya kunali konena kuti iyayi olo nso kunoko pang'ono koyambira sikunali zophweka koma mokambitsana mopanga zinthu limodzi uh, alimi akutsimikiza kunena kuti kugwira ntchito limodzi ndi boma uh, pophatikiza minda ndi zotheka Ndipo mwina amene aziona program imeneyi ndi chitsimikizo choti zimatheka sikuti a green belt tingasangalale kapena tingamanyadire kuti ah, takalanda minda ya alimi kwakuti nde tizichita nayo chani kapena chimene tipindule ndi chani kulanda minda ya anthu ife chimatinyaditsa ndi kugwira bwinobwino ntchito ndi anthu aja kuti miyoyo yawo itukuke komanso ku boma kumene adatilemba ntchito tionetsetse kunena kuti tagwira ntchito moyenerera mmene anatipatsira kuti tizigwira ntchito ndiye kuti pa chizungu ndija timati win win situation aliyense apindulapo apeza phindu pamene munthu akangoti ayi ndizipanga ndekha mm, Mu umodzi muli mphamvu. Olo mukaika moto wa makala mu ujeni mu mbaula muja, kakhala mwi-, kamene mwina kali pakokha, kali pa phulusa, mukaona kuti sikakuyaka iyayi. Pamene makala oti aku, aku, akhudzana bwino bwino, akuyaka bwino, ndi, ndi, ndiye nkhani yake ndi imeneyi. Zotsatira zake ndi zimene mwaonazi, kuti miyoyo, uh, imathekera komanso imatukuka.
Amenewo ndi Mr Eric Chidzungu ceo mkulu wa bungwe limeneli la Green Belt Authority kutikambira zambiri za ntchito yoti zikutheka nkhani ya malimidwe kudzera mu ulimi wothirira kapena kudzera mu irrigation njotheka ndithu atitsegula maso nditsimikiza amene mwakhala mukutsata mwaonapo zinthu zimene mukhoza kuchita panokha ah, kuti miyoyo yanu ikhale ikupita patsogolo Da- programu imene tayikonza ife a mbc ndi anzathu a green belt authority kuti tikuonetseni zimene zikutheka madera kwina ndi za mtundu wanji kwa lero timafuna tikuonetseni kuti nkhani ya irrigation nkhani ya kutsirira boma likulimbikitsa ma mega farms mdziko muno kuti zimene zija njotheka si loto chabe koma ndithu ndi masomphenya amene akutheka kuno ku Nkopola kuno kwa kumlambe